dɔgɔkun dɔgɔkun ni an ko a ma ko mita citoyen ka wulikajɔ kɛ fasodenɲumanya o bɛ se ka don an bɛɛ lajɛlen kelen kelen na dusukun na cogo min na mm. wulikajɔw ani fɛɛrɛw bɛ se ka bila sen kan cogo min na an ka jamana kolatigɛ yɔrɔ minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ f'o ma ko institution olu yɛrɛ bɛ se ka dɔn malika yɛrɛ kelen kelen na bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na o jɛmukan in de bilalen filɛ nin ye sen kan jɛmukan in ka se ka a ɲɛnamaya walima ka se ka a tɔpɔtɔ ka bila sen kan ka ɲa association dɔ bɛ yen anw ka jamana kɔnɔ n'an k'o ma ko association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains olu ka cɛsiri ani tele ɲɛta ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma dɛmɛbagajɛkulu Danemark lasigidenso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka taa se FAMOC ma olu de kɛra sababu ye ka nin jɛmukan in bila sen kan min ni a bɛ ka ɲɛnamaya tele ɲɛta yɛrɛ jabaraninso sanfɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun nin waati kelen na ka foli ani tanuni k'o lase aw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ a kalama cogo min na wasaden kalafili min ni o kɛra anw ka jamana kɔnɔ tako fɔlɔ marisikalo tile mugan ani kɔnɔntɔn tako filanan awirilikalo tile tan ani kɔnɔntɔn Kalafili min ni a bɔra ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ maa bɛ se ka mun fɔ a kisa kan an balimaw maa bi naani ani fila olu ye o jɔyɔrɔ sɔrɔ ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛɛ lajɛlen ma ninnu na kɛ masala ye an bɛna masala boli min kan ni jɛmukan in kɔnɔna na maa welelen ale tɛ maa dogolen mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka jamana marabolo ɲɛmɔgɔ kɔrɔ don minisiri kɔrɔ don o cogo kelen na an bɛ se k'a fɔ wasaden don bi an ka jamana kɔnɔ Pati politigikitɔn min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni an b'a fɔ a ma pati yɛlɛma o fana ɲɛmaa don musa mara an ye ale wele ka na an ka kɛnɛ kan bi salamu alekum musa mara alekum salamu an bɛ i fo an bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ fo ɲɛta TV mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ayiwa i yɛrɛ bɛ cogo jumɛn na an bɛ don min na i komi bi ah, alihamudulila baasi foyi t'an na mhm. komi aw yɛrɛ tun b'a kalama eh, bana bana min b'an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ bi n'a bɛ fɔ ko coronavirus mhm. o banakisɛ tun yera ne la mhm. eh, kalafili kɔfɛ donc an ye a sɛgɛsɛgɛli kɛ kalafili kɔfɛ bon ni o banakisɛ yera i la i bɛ tile damadɔ kɛ i b'a furakɛ ani i bɛ tile damadɔ kɛ dɛnkɛrɛfɛ la pour que i kana se ka kɛ sababu ye ka a yɛlɛma maa wɛrɛ fɛ ne ye tile tan ɲɔgɔnna kɛ o dɛnkɛrɛfɛ ni o furakɛli la alihamdulila bi n kɛnɛyara nin y'a dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna ye an b'an ka baaraw la nka komi an bɛɛ b'a fɔ cogoya min na masiki don ani tɛgɛdi ɲɔgɔnma ka jɔ ani an ka mabɔ ɲɔgɔnna dɔɔnin komi a bɛ fɔ cogoya min na faamaw fɛ an bɛɛ ka lajɛ ka tɛmɛ o sira fɛ n'o de kɛra a bɛ se ka kɛ sababu ye bana in tɛ yɛlɛma yɛlɛma ni bana in ka yɛlɛma yɛlɛma jɔra bana in yɛrɛ bɛ taa ka bɔ jamana kɔnɔ an bɛ duwawu kɛ ala k'o jira an bɛɛ kɛnɛ na donc n bɛ se k'o de fɔ bi sinɔn basi foyi t'an na an b'an ka baaraw la wasadenya daminɛw ani faso bulonba baara kunfɔlɔw bɛna daminɛ tɛnɛndon ni ala sɔnna n'o ye sini ye hmm. ayiwa musa mara an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi ka na hmm. tele ɲɛtaa jabaraniso kɔnɔ bi an bɛ o foli lasegin ka taa i yɛrɛ ma hmm. k'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛya sabati an ni bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ayiwa musa mara e bɔra sisan ka kɛ wasaden ye mali kɔnɔ eh, hali n'i y'a sɔrɔ bamakɔ sigida naaninan de ye i ta k'i kɛ wasaden hakilina fɔlɔ jumɛn b'e la bi tele ɲɛtaa filɛbaaw yɔrɔ mali kɔnɔ hmm. ani mali kɔkan bon hakilila fɔlɔ kɔni ye min ye o ye minnu ye dannaya d'an kan parce que i ye tiɲɛ fɔ i bɛ kɛ wasaden ye mali bɛɛ tɔgɔ la mhm. nka sababu de b'i la dɛ minnu ye dannaya d'an kan n'o y'an ka komini kɔnɔdenw ye mhm. cɛ ni muso ani denmisɛn ni makɔrɔba an bɛ waleɲumandɔn kɛ ka taa olu de ma an tɛ sɛgɛn o waleɲumandɔn na mhm. ka d'a kan ne ye mɛriya kɛ komini nin kɔnɔ n bɔra mɛriya la nin y'a san wolonwula ye ka kɛ minisiri ye ka kɛ premier minisiri ye n seginna ka n'an ka commune kɔnɔdenw ka danaya ɲini u ye danaya d'an kan u ye danaya d'an kan fana ni sawura ye mhm. mɔgɔw ye min la min lakɔlɔsi mhm. dugu kɔnɔna la mhm. o sawura fɔlɔ ye min ye maa min votera anw ka commune kɔnɔ o ma vote bamakɔ commune si kɔnɔ bamakɔ bamakɔ commune bamakɔ commune si anw ka participation n'a bɛ fɔ tubabukan na ko taux de participation a bonya ni commune bɛɛ ta ye Donc o kɔrɔ ko jama bɔra an ka komini kɔnɔ a filanan ye min anw ye voix min sɔrɔ premier tour la o deuxième tour la o lisi si m'a ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ hali komini minnu jama ka ca n'an ka komini ye comme commune cinq ou bien commune six lisi si ma a voix sɔrɔ donc o ye danaya dɔw ye danaya minnu an ka kan k'an ka komini kɔnɔdenw waleɲuman dɔn n'a ye en même temps danaya min fana don a bɛ kɛ wajibi ye anw kan mɔgɔw ye danaya d'an kan ni hakilina min ye ani kun minnu ye an k'o danaya ninnu an k'o minɛn fa ɔ n y'a fɔ tuma bɛɛ ko an ye layidu o layidu ta inshallah kelen kelen kelen kelen kelen kelen an b'a bɛɛ tiimɛ anw dɔnnen don ni o ye an ka mara kɛlen kɔrɔ ninnu na ka tɛmɛ o ye hakilina fɔlɔ ye Hakilila filanan ye min ye n'i ye mali yɛrɛ bɛɛ ta ka lajɛ ni y'o wasaden sugandi kalafili a kɛra gɛlɛya damadɔw kɔnɔ a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye min ye o ye bana in n'o ye coronavirus bana in a kɛra o tuma la ne yɛrɛ b'a bisigi campagne kɔnɔna de la ne ye banakisɛ in sɔrɔ parce que n'i bɛ campagne na i ni maaw bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ su ni tile i bɛ jama la donc forcément risque ba b'a la faratiw b'a la pour que ka se ka banakisɛ in sɔrɔ bon mɔgɔ caman tun siranna ne yɛrɛ tun y'a ɲini ministre fɛ n'o ye administration territoriale ye an ka élection in bɔ a dɔgɔ kɔrɔ ka da bana bana bana banako in kan mais mm, gouvernement y'a décider k'a bila sen kan ɔ anw minnu fana bɛ ka ɲɛmaya ɲini anw wajibi tun don anw ka participer a la an ka tɔnw ani an yɛrɛ bakun bon donc o kɛra gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya filanan ye min ye ni an bɛɛ y'o ye o ye mɔgɔw ka vote ɛɛ député sugandi vote la a man ca ɛɛ n'i ye jamana bɛɛ ta k'a lajɛ à peu près mɔgɔ kelen ɛɛ mɔgɔ saba saba sigila mɔgɔ kelen de votera donc o ye un tiers fila ma vote donc i mana mɔgɔ saba o saba ta kelen de votera fila ma vote donc mɔgɔ min ma vote o ka ca siɲɛ fila ni mɔgɔ min votera ye Mali bɛɛ kɔnɔ Mali bɛɛ mais N'i ye bamakɔ ta kɛrɛnkɛrɛnya la o de ka jugu n'a tɔ bɛɛ bamakɔ parce que bamakɔ n'i ye mɔgɔ kɛ duuru ye mɔgɔ kelen de votera hmm. mɔgɔ kelen de votera a yɛrɛ ka dɔgɔ n'o ye dɔɔnin parce que mɔgɔ kelen votelen mɔgɔ duuru kan o ye vingt pour cent ye mais bamakɔ ta ka dɔgɔ ni vingt pour cent bon mɔgɔ minnu bɛ taa o commune kɔnɔna la ɛɛ électeur duuru la kelen de votera yen i bɛ ɲɔgɔn yɛrɛ la quoi Donc Bamakɔ maa caman caman caman caman tɛ voter unhun, bon o kalafili dun tant que an bɛ o sawura la, unhun, maa minnu bɛ sigi, unhun, ɛɛ légitimité tubabukan na, unhun, mɔgɔw k'u yɛrɛ ye u la, unhun, ka sɔn u ka ɲɛmaaya ye, unhun, tɔ ka jɛ don, o ye tiɲɛ ye, donc halisa an ka kan ka baara kɛ, unhun. pour que mɔgɔw ka u wasa don kalafili la député kalafili mɔgɔw ka bɔ ka voter a caman kun a a a raison bɛ député yɛrɛ de la quoi mhm. parce que mɔgɔw b'a ye ɲɛmaaw bɛ sugandi san duuru u nɔ tɛ ye ɔ hali ni ne yɛrɛ don k'a fɔ i bɛ maa min ta san duuru i t'a nɔ ye mhm. donc i b'i yɛrɛ déranger mun na ka taa ka sugandili kɛ o de b'a expliquer fana mɔgɔ caman tɛ voter bon an y'o ye kalafili in kɔnɔna la député sigi tɔw fana tun y'o ye mais a confirmera nin kalafili kɔnɔna la sabanan ye min ye o ye wari jɔyɔrɔ ye mali élection ko la présidentielle tɛmɛnen ne y'a kuma fɔ ko n'an m'an janto don dɔ an bɛ trafiquant de drogue kɛ mali président ye parce que trafiquant de drogue wari b'olu de bolo fo k'a dama tɛmɛ donc n'an bɛ sugandili kɛ ni wari dɔrɔn de an tɛ jateminɛ foyi kɛ wari dɔrɔn kɔ wari bɛ min kun ni bɛɛ o tigi de bɛ ɲɛmaya sɔrɔ an y'a ye président sigi la cogoya min na an y'a ye député sigi la mɔgɔ bɛ million kɛmɛ yirika don commune kelen député sigi ɲini na mɔgɔ bɛ million bi yirika don cercle kelen député sigi ɲini na an k'an janto an kɔni y'o ye fan caman fɛ mɔgɔw bɛ sugandi n'u pɔsi kɔnɔna de mɔgɔ tɛ sugandi tuguni n'u ka adamadenya ye u ka mm-hmm. hɔrɔnya ye mm-hmm. u tɛmɛsiraw ye u ka laɲiniw ye a ka gɛlɛn mm-hmm. donc ni an m'an janto eh, farati bɛna don démocratie ko la hali n'i y'a lajɛ bi a bɛ fɔ bi députés bɛ ta ni u pɔsi kɔnɔna ye mhm. ɔ ni députéw taara assemblée nationale la ni députéw y'u ka vɔti fana kɛ wariko ye o man ka mɔgɔ o man ka mɔgɔ dabaliya ban a bɛɛ de bɛ tugu tugu ɲɔgɔn na il faut que an ka an janto yɔrɔ la vraiment an bɛɛ ka baara kɛ ka wari ɲɛci ka a dɔgɔya kosɛbɛ an ka démocratie la bon eh, jateminɛni laban min fana n'an y'a ye o ye cour constitutionnelle jɔyɔrɔ ye an ka vote ko la mm. cour constitutionnelle ka baara sisan a kɛlen bɛ troisième tour yɛrɛ de troisième tour an bɛ premier tour kɛ an bɛ premier an bɛ filanan kɛ mhm. mais tant que cour constitutionnelle ta ma ban i ma tila dɛ i ma tila fɔlɔ aw y'a ye à peu près député tan ni fila fo député tan ni saba mhm. olu ka députéya mhm. a jubaju ye cour constitutionnelle ye minnu ye jateminɛ kɛ ka mɔgɔw votera ka u fara fara ɲɔgɔn kan olu ko ko u ma gan ye mɛ a taara kurusɛ la kɔsɔn ye baaraw kɛ ka tigɛtigɛliw ni tigɛtigɛliw kɛ k'a fɔ ko gɛn bɔn fo an ka jateminɛ ko fana na sin n'an ma jateminɛ kɛ o fana bɛ se ka kɛ sababu ye maaw tɛ sɔn fɔti ma mɛ fɔte ka karisa sugandi a bɛ kurusɔnli b'a dɛsɛse de karisa wɛrɛ de bɛ ta densi dun ye jama ka sugandili dɛsi tɛ kurusɛ ka sugandili dɛ o tɛ cɛ bon donc il faut que an ka yɔrɔ ninnu fana n'a ye jateminɛ la sariya minnu bɛ se ka ta pour que ka cour constitutionnelle jɔyɔrɔ k'a dɔgɔya an ka kalafili la an ka ɲɛmaaw sugandili la o fana ka ɲi jamana ma ninnu ye jateminɛbaw ye bon ma i hakili i ye dɔ fɔ fana o fana o ka kan ka fɔ a ɲuman fanfɛla la n'o ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye mali histoire kɔnɔ an ka nin député muso da sɔrɔ assemblée nationale la muso à peu près bi naani ani fila n'i ye député la député ye kɛmɛ ni bi bi naani ni wolonwula ye a bɛ komi i mana député naani o naani ta kelen ɲɔgɔn na o ye muso ye an ka jamana kɔnɔ député tan o tan kelen tun ye muso ye sisan naani naani kelen ye muso ye o bɛɛ ye belebele sariya min taara loi cinquante-deux nin ye o incidence ye a ka ɲi jamana ma musow jɔyɔrɔ musow de ye jamana in sinsinbere o donc ni musow ye ɲɛmaaya sɔrɔ ka caya a ka ɲi jamana ma an kɔni an bɛ se ka o fana yɔrɔ in bila ɛɛ ko tɛ ɲumanw kɔnɔ kalafili in na n'o kɛra député kalafili ye ayiwa musa mara an y'a ye k'a fɔ kalafili bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ kabiri an donna bɛɛya hukumu kɔnɔna na nka ka taa ye mankan ka wuli kalafili la mankan min ni an bɛ se k'a fɔ a kɛra jelibɔn yɛrɛ an ka jamana kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye o ka k'an ka jamana kɔnɔ e yɛrɛ ka hakilinata ye mun y'a la walima nin bɛ se ka nin bɛ se ka bali a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana k'an ka jamana kɔnɔ. n ko n y'o de f'i ye mankan ninnu bɛɛ ye mankan jumɛn ye cour constitutionnelle ka mankan tɛ dɛ yanni cour constitutionnelle ka kuma e ye mankan jumɛn mɛn yɔrɔ la ayi n y'a dɔn i ma mankan mɛn dɛ e yɛrɛ k'i yɛrɛ bila mɔgɔw place la e bɛ bɔ sɔgɔmada fɛ ka taa sugandili kɛ e ni ɲɔgɔnna ba kelen ba fila ba saba ba tan aw bɛ taa sugandili kɛ kandida sera aw ma dɔgɔkun kelen dɔgɔkun fila n'aw ye baro kɛ gɛrɛnw na a taara suguw la a taara ateliyew la a taara aw ka duw kɔnɔ ka kalo kelen ni dɔ kɛ o campagne na k'a ka musaka don a la ka wɔsi ka bana aw ka o sugandi dɔ k'i sigi a ka biro kɔnɔ mhm. ko mɔgɔ ba fila ka sugandili ko k'o bɛɛ bin o mɔgɔ ba fila o mɔgɔw tɛ yan o bɛ diya i ye o bɛ o tɛ diya i ye an ka an ka an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi donc cour constitutionnelle ka o waleyali o de ma diya maaw ye wa mali don mali tɛ a mana kɛ jamana o jamana kɔnɔ nin tɛ diya maa si ye parce que o kɔrɔ de e k'i ka sɛgɛn kɛ nafa t'o la e k'i ka vɔti kɛ nafa t'o la commune mun commune kelen mumɛ k'a bɛɛ annuler quartier kelen mumɛ bamakɔ k'a bɛɛ annuler a kɛra dumanzana ye an bɛɛ y'a ye n'o ye commune 1 ye Maa ba fila maa ba saba ka vɔti k'i sigi dɔrɔn seconde fila dɔrɔn k'a fɔ k'i y'o bɛɛ annuler est-ce que o ye démocratie ye est-ce que o ye justice ye o de la n y'a fɔ kɔmi an bɛ sariya min kɔnɔ a fɔra ko cour constitutionnelle mana min fɔ k'o kɛra fi ye segin tɛ k'o kan baasi t'a la mais sini ma sinikɛnɛ ma an ka sigi k'an hakili jakabɔ ka baara kɛ pour que maa kelen k'i sigilen to a ka biro kɔnɔ k'a décider jɔn bɛ kɛ député ou jɔn tɛ kɛ député sinon démocratie nafa jumɛn b'a la hmm. nafa t'a la o sisan a kɛlen bɛ yɛrɛ sa mɔgɔ dɔw bɛ yen olu yɛrɛ tɛ baara yɛrɛ kɛ vote kɔnɔna u b'a fɔ k'i jɔ an bɛ cour constitutionnelle ka yɔrɔ makɔnɔ an y'o bɛɛ ye o an k'a lajɛ ni jamana kɔnɔdenw ye sugandili kɛ maa kelen o kelen mana sugandili kɛ o ka sugandili ka don ba la pour que mɔgɔw ka da a la aa ja démocratie ye tiɲɛ mais ni mɔgɔ ba kelen mɔgɔ ba fila bɛ se ka sugandili kɛ maa kelen bɛ sigi a ka bureau kɔnɔ k'o bɛɛ annuler est ce que o yɛrɛ tɛna kɛ sababu ye ka maaw timinangoya ka taa n y'o de f'i ye o eh, mais c'est clair e e bɛ voter e ka vote bɛ annuler mɔgɔ fɛ kun t'a la ju t'a la parce que a ka d'a ye dɔrɔn a b'a kɛ hmm. o de la ne ko sisan an donna tuma dɔ kɔnɔ sisan an ka hakili jagabɔ jamana wɛrɛw kɔnɔ cour constitutionnelle bɛ fonctionner cogoya di an b'a ye diɲɛ jamana si kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ min dɔn an ye faransi zurusperedanso la ye kurukɔsirisinali bɛ baara kɛ cogoya min na an ye sɛnɛgalila ye an ye bɛnla an yɔrɔ caman lajɛ an b'a ye yɔrɔ la ko kurukɔsirisinali bɛ peremeye kɛ dɛsɛ min ka dɛsɛ min kɛ peremeye kurukɔsirisinali mana a ye k'a fɔ ko vma ko kɛra ko minnu b'a kɛ ne yɛrɛ bɛ sigasiga vote la a b'a fɔ ko u ka segin a kan mais ka premier kɛ deuxième ka deuxième kɛ premier o i kɛlen ye ala de ye quoi segin de bɛ k'a kan segin de bɛ k'a kan kɛ n'i y'a ye k'a fɔ ko bon ne ɲɛ bɛ sigasiga la sigasigasiga la cogoya min na ka caya fo ne yɛrɛ dalen tɛ nin jaabi la i b'a fɔ ko ko an ka jamana kɔnɔdenw ɲininkaka tuguni olu de ye ɲɛmaa sugandi e tɛ ɲɛmaa sugandi o e ka sariya kan ka kɛ min ye n b'a lajɛ ko tilennen don ko tilennen tɛ sariya sariya batora sariya ma bato sariya tigɛ bonda yɛrɛ ka baara y'o de o sariya tigɛ bonda ka baara tɛ ka karisa kɛ ɲɛmaa ye ka karisa kɛ kɔfɛmɔgɔ ye ka ordre yɛlɛma n m'a ye diɲɛ fan si hali corée du nord a tɛ yen donc a ka ɲɛfɔ an ka faamuyali ko la min kɛra o kɛra mais sini ma sinikɛnɛ ma an ka fɛɛrɛw tigɛ maa sigilen a ka bureau kɔnɔ a kana se ka décision ta karisa de bɛ kɛ ɲɛmaa ye karisa tɛ ɲɛmaa sinon an tɛ démocratie la n'i y'a ye fiɲɛ bɛ fɛn na fiɲɛ min y'a to i bɛ sigasiga i b'a fɔ bon an bɛ segin nin kan an bɛ jamana kɔnɔdenw ɲininka o de y'a bannen o jamana kɔnɔdenw de bɛ choix kɛ mais bureau kɔnɔmɔgɔ tɛ se ka choix kɛ i kɛra juge ye o i kɛra nin ye o bureau kɔnɔmɔgɔ man kan ka choix kɛ o de ye démocratie ye donc an k'a lajɛ halisa an ka ko lajɛ ji ɲɛmajɔlen na n'an b'a fɛ ka jamana démocratie don ba la an bɛ peuple de bila ɲɛfɛ jama jama ka hakilina fɛn bɛɛ bɛ kɛ n'o de mais tan an bɛ mɔgɔw de bila ɲɛfɛ mɔgɔ minnu sigilen b'u ka bureau kɔnɔ maa ma u voter maa m'u sugandi a tɛ ɲa dɛ an k'an janto a la ɔ komi anw yɛrɛ kɛra wasadenw ye sisan sariyaw bɛ ta assemblée de la o ɔ an bɛna nin noter an bɛ don n'a ye n'an donna n'a ye an bɛ kuma a kan n'an kan ka sariya minnu yɛlɛma pour que nin ɲɔgɔnna kana kɛ jamana kɔnɔ inshallah an bɛ tɛmɛ a sira fɛ ayiwa musa mara an y'a ye fana nin wasaden kalafili in senfɛ a bɛ fɔ min ma ko alliance parti politique tɔnw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka wasadenya ɲini an y'a ye fanga sinamatɔn ka taa se maa minnu yɛrɛ bɛ fanga la olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a kuma cayara an ka jamana kɔnɔna na o maa caman yɛrɛ b'a la minnu y'a fɔ k'a fɔ olu kɔni ma a faamuya cogo si la e ka hakilinata ye mun ye alliancew kan an ka jamana ɛɛ ni alliance in de b'an ka kuma sɔn ji la an bɛ ka kuma min fɔ de b'a mɛnna koyi an bɛ ka kuma jumɛn fɔ yɛlɛma depuis novembre 2017 an ko k'aw ɲɛ bɛ jamana in na N'aw b'a fɛ jamana in ka bɔ nɔgɔ la jamana ka don yɛlɛma lakika tile kɔnɔ yɛlɛma lakika kɔrɔ ye mun ye ɲɛmaaw bɛ kɛ kɔfɛmɔgɔw ka jɔn ye a banna mm. n'i ko ko yɛlɛma dɔrɔn nin ye farasi kelen dɔrɔn a bɛɛ bɛ nin kɔnɔ jamana ka kɛ jamana ye ɲɛfɛmɔgɔw ka kɛ jɔn ye kɔfɛmɔgɔw ka kɛ ɲɛmaaw ye i man'o kɛ jamana o jamana kɔnɔ o jamana bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais jamana o jamana kɔfɛ mɔgɔw bɛ ɲɛfɛ mɔgɔw ka eh, bɔrɛ kɔnɔ mhm. u b'u kun ci ko min y'u diya u bɛ taa n'u ye yɔrɔ min y'u diya o mhm. jamana tɛ hɛrɛ sɔrɔ u b'u fofo ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min y'u diya foyi tɛ bɔ a la donc n'an b'a fɛ mali ka na o yɛlɛma tile yɛrɛ kɔnɔ mhm. a solution tɛ majorité la a solution tɛ opposition na anw ye nin fɔ depuis novembre 2017 mun na a solution tɛ majorité la solution tɛ opposition na parce que majorité ni opposition nin fila bɛɛ ye kelen anw bolo eh? an y'o fɔ koyi novembre 2017 an ka congrès min kɛra mɔpti mhm. n'i ye ne ka discours lamɛn o congrès kɔnɔ an ye nin kuma in de fɔ san saba o kɔfɛ mɔgɔw y'a ye o mhm. sinon aw ko ko aw ye opposant ye mhm. ko aw ma jɛn ni ninnu ka baara kɛcogo ye k'a baara kɛcogo man ɲi aw n'u tɛ fankelen fɛ aa fanga ɲini tuma sera aw tilala k'a fɔ ɔ ko karisa ko na an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka fanga ɲini e dun ko ko karisa ka baara kɛcogo man di e ye donc karisa ka kɛ ɲɛmaaya la o man ka diya e ye o mais e ni karisa bɛ tila k'aw fara ɲɔgɔn kan ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ an kɔni ka faamuyali la o ka gɛlɛn mɔgɔ k'o don mɔgɔw kunkolo la quoi mais nin bɛɛ ye min ye dɔrɔn an ka kɛ plasi ninnu na o de b'an intéresser o an bɛ na a la cogoya min na importance t'o la an ka kɛ plasi in na dɔrɔn ɔ n'an bɛ kɛ plasi in na n'o b'a ɲini an ka tɛmɛ sira o sira fɛ an bɛ tɛmɛ o sira fɛ a ka sɔrɔ dɔrɔn a ka sɔrɔ dɔrɔn n y'a mɛn yɛrɛ bon ko sisan opposant minnu n'u caman élu la ni majorité u donna assemblée kɔnɔ u ko ko olu ye opposant ye bon nin bɛɛ kɔni ye min ye dɔrɔn mɔgɔw k'a dɔn ninnu ye hakilina kelenw ye peut-être fanga ɲini fanga waleyali sira kan dɔw t'u yɛrɛya kɔnɔ dɔw bɛ préférer ka taa yan fɛ u bɛ préférer ka taa yan fɛ o de la anw y'a fɔ n ko an tɛ majorité la an tɛ opposition la yɛlɛma ka position de ye nin ye depuis 2017 wa hali assemblée nationale kɔnɔ fana an b'o an b'o position kelen de la an tɛ majorité la an tɛ opposition. e e tɛ nin fan fila si fɛ. Eh, nin fan fila bɛɛ ye kelen ye o. ee eh, a bɛɛ ye kelen. ee eh, e fana i bɛ fɛ ka preuve jumɛn ɲini ka d'i ma mɔgɔ minnu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fanga ɲini o bɛɛ ye maa sugu kelenw ye anw tɛ yan fɛ an tɛ yan fɛ an b'an kelen na an b'an ka sira kan ni maa min sɔnna an n'i ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o sira in kan an bɛ continuer o sira kan ni maa min ma sɔn fana an bɛ to an kelen na. an b'an ka baaraw kɛ an kelen na fo mɔgɔw k'a dɔn don min na sa ah mais u bɛ ka kuma min fɔ effectivement n'i y'a lajɛ tiɲɛ don dɛ et puis assemblée nationale fana na mhm. ne bɛ majorité la ne bɛ opposition la ne bolo nafaba t'o la o an bɛɛ bɛ jɛ ka sariya kelenw de voter mhm. sariya in ka ɲi ou bien a man ɲi mm. i bɛ majorité la i bɛ opposition na i kan ka i miiri sariya in ka ɲi ou a man ɲi n'i bɛ majorité la ni sariya in man ɲi i man ka sɔn k'a voter mais souvent anw ka majorité o tɛ ten n'anw ye majorité ye dɔrɔn fɛn fɛn gouvernement mana fɛn fɛn kɛ dɔrɔn bɛɛ ka ɲi bɛɛ ka ɲi n'anw ye opposition ye gouvernement mana fɛn fɛn kɛ o si man ɲi a si tɛ ɲuman bon anw fana t'a fɛ ka baara kɛ ten o fana de b'a to an b'a fɔ k'an tɛ majorité la an tɛ opposition na anw bɛ sariya ninnu lajɛ n'a ka ɲi an b'a fɔ k'a ka ɲi wa an b'a expliquer mun na a ka ɲi an bɛ tugu a nɔfɛ o tɛ gouvernement ko ye, o tɛ maa ko ye, o ye Mali ko de ye. N'a man ɲi, an b'a fɔ k'a man ɲi, wa an b'a fɔ mun na k'a man ɲi, an b'a kɛlɛ. Bon an ka position in, o b'o de bɛ yamaruya di an ma, an ka se ka nin baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ɔ nka alliance ko in na, euh, opposition ni majorité, euh, mm-hmm. a bɛ se ka bali bilen an ka jamana kɔnɔ wa? Fɛɛrɛ bɛ se ka d'a la wa? Jamana kɔnɔdenw de ka kan ka ɲɛ yɛlɛ. Mm. Parce que Mali sariya kɔnɔ, mm-hmm. ni élection bɛ organiser, eh, majorité ni opposition man k'u bolo di ɲɔgɔn ma o tɛ sariya kɔnɔ mhm. députéw bɛ ta kelen kelen de maintenant partiw bɛ se k'u di comme député yɛrɛ bɛ se ka kɛ indépendant ye mhm. maintenant jamana kɔnɔdenw minnu bɛ vote kɛ mhm. olu de ka kan k'a lajɛ ah ninnu bɛ ɲini ninnu ye ɲɔgɔn nu fu bɔ kalo san duuru fanga ɲini tuma sera olu kɛra i n'a fɔ ko ɛɛ ɛɛ ɛɛ n b'a dɔn filaniw donc anw de kan ka faamuyali kɛ ça veut dire que fɛn wɛrɛ b'olu kɔnɔ ni anw ka intérêt tɛ quoi mɔgɔw de kan ka faamuyali kɛ ka se ka ɛɛ sugandili kɛ ten mm-hmm. bon o kɔfɛ fɛnɛ sariya fɛnɛ bɛ se ka lajɛ mm-hmm. parce que foyi t'an bali k'a don sariya kɔnɔ mm-hmm. k'a fɔ ko k'a fɔ ko ɛɛ tuma tɛmɛnen na maa minnu ko ko u ni ninnu tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ la élection kɔnɔna la olu man kan ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka kɛ o ɔ n'an y'o fana bila sen kan o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka kow jɛya dɔɔnin mais nin bɛɛ bɛ sugandilibaw de bolo n'o ye jamana kɔnɔdenw ye an ka sugandili kɛ ni hakili ye an kana to mɔgɔw k'an kɛ i n'a fɔ ko bagan donc nin bɛɛ ye ka se ka mɔgɔw ladɔnniya ka mɔgɔw lakunun mɔgɔw ka bɔ fɛnw kala ma o yɛrɛ ye démocratie jɔsen bere ye ni citoyens ma kɛ maa ye maa minnu hakili dayɛlɛnnen don u bɛ fɛnw faamu a ka gɛlɛn démocratie ka fonctionner bon an ka an ka jamana in kɔnɔ o fana m'an ka démocratie jɛ kosɛbɛ tiɲɛ don ayiwa euh, musa mara euh, wasabulon min ni a filɛ nin ye ni an bɛ se k'a fɔ wasabulon kurakurani don Eh, san wolonwula kɔfɛ wasaden kɔrɔlen minnu bɛ walima hali y'a sɔrɔ dɔw kɔni b'a la minnu seginna ka na wasabulon kɔnɔna na eh, nin wasabulon min filɛ nin ye sen kan nin walima min ka ca bɛna daminɛ nin eh, an bɛ se k'an jigi d'a kan mali bɛ se k'a jigi d'a kan ne bɛ se k'o fɔ i b'a to baara ka daminɛ dɛ hmm. e ka jateminɛ yɛrɛ la i b'a to baara ka daminɛ ne kɔni bɛ min fɔ n ye min fɔ députéw caman ye n ko anw ka nin tuma in n'a bɛ fɔ tubabukan na ko législature an bɛ k'a daminɛ ni gɛlɛya dama dɔw ye gɛlɛya minnu b'a kɛ jamana kɔnɔdenw kɛlen bɛ ka u ka dannaya ta ka bɔ an kan a fɔlɔfɔlɔ ye min ye n y'a fɔ sisan an ka taali kɛra kalafili min kɔnɔ o kalafili kɛra bana tuma la i b'a dɔn minnu yɛrɛ ma sɔn ka vote kɛ nk'u b'a fɔ an ma de ko député coronavirus o ye hakilina ye hakilina min b'a to mɔgɔw bɛ dannaya bɔ an kan dɔɔnin k'a fɔ aw taara tuma la tuma min maa caman ma vote maaw ma sɔn ka vote maa dɔw ma sɔn ka kɛ candidat ye ka da bana jugu in kan donc aw ka taali fiɲɛ dɔ b'a la o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye alliance minnu kɛra fanw fɛ mm. ka mɔgɔw ka na majorité ni opposition k'u bolo di ɲɔgɔn ma juste pour que u ka don assemblée kɔnɔ u bɛ mm. don assemblée kɔnɔ fana ninnu b'a fɔ ko ayi an tɛ ɲɔgɔn fɛ tuguni mm-hmm. o fana ye sababu ye mɔgɔw ka tanga dɔ bɔ mm. assemblée in kan mm-hmm. sabanan ye min o ye cour constitutionnelle ye dɔw taara an na mm-hmm. troisième tour o fana ye tiɲɛ ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi bon n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mhm. ka tila kɔrɔlen maaw kɛlen tɛ ka danaya da assemblée yɛrɛ kan mhm. k'a sɔrɔ hali ni nin élection tɛ n'i ye maliyɛnw ɲininka ko assemblée b'a fɔ ko he mhm. bon assemblée danaya tɛ assemblée kan ka tila ka nin tali cogoya ninnu kɛ donc anw bɛna a daminɛ déjà ni gɛlɛya damadɔw ye o yɔrɔ de yɛrɛ de b'a expliquer pourquoi ne yɛrɛ ye pré assemblée président ya ɲini o ah. sinon député saba mhm. aa mɔgɔ yɛrɛ b'i ɲininka ko Mara i bɛ jamana jumɛn kɔnɔ ou bien i bɛ planète jumɛn kan i b'a fɔ k'i bɛ assemblée président ya ɲini mhm. ne ye assemblée président ya ɲini ka da o de kan mhm. an bɛ tuma min na sisan nin tɛ se ka kɛ tuma normal ye. déjà jamana bɛ gɛlɛya fasuguya bɛɛ kɔnɔ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye assemblée bɛna baara daminɛ ni gɛlɛya caman ye assemblée yɛrɛ sisan an ka baara fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ min ye ka se ka danaya dɔ segin dɔɔni an ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ la ne ko n ko assemblée mago bɛ maa la président ya la maa min n'a tɔgɔ fɔra jamana kɔnɔ jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kala dɔ sɛ la ne ka azsanbilen perezya ɲinin kun de ye nin n y'o de ɲɛfɔ debitew ye i ma ye ne yɛrɛ ka ansi la n y'a fɔ n ko purl de lasanbilen na sɔn jesu ka da ne ka ka da tuuru kun ye min ye ka azsanbilen bɔ nin danyabaliya minɛn in kɔnɔ o de y'a to e ɲɛmɔgɔya ɲini wasabilen kɔnɔna la min b'a to danaya yɛrɛ bɛ se ka segin cogo min na ka na assemblée in kan assemblée in kan parce que assemblée in de n'i ko ko demokarasi yɛrɛ fɔlɔ assemblée de ye demokarasi tamasere fɔlɔfɔlɔ ye parce que jamana kɔnɔdenw bɛ cidenw bila ka taa bulonba kɔnɔ cidenw ka taa u lafasa fanga bɛ minnu bolo n'olu kan ka jamana mara n'o fanga ye ciden ninnu bɛ olu kɔlɔsi jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la mm-hmm. demokarasi dun ko ko jamana kɔnɔdenw ka fanga o de ye demokarasi ye mm-hmm. o fanga in bɛ waleya ni mun ye maa dɔw bɛ ta ka bila baara la maa dɔw bɛ ta k'u kɔlɔsi ni kɔlɔsibaa tilenna baarakɛbaa bɛ tilen mais ni kɔlɔsibaa kɛra baarakɛbaa ka namulasoko o ye ɛ o kɔni min ka di baarakɛbaa ye o b'o de kɛ o bon o kɔlɔlɔ de bɛ ka Mali assemblée nationale sɔrɔ n'an b'a fɛ ka assemblée fanga kɔlɔsibaga o kɛlen bɛ fanga ka bɔrɔ kɔnɔfɛn ye donc fanga tɛ kɔlɔsi ka ɲɛ mɔgɔw y'o de ye ko gouvernement mana na ni fɛn o fɛn ye assemblée u b'u tɛgɛ kɔrɔta ko député dɔw b'u tɛgɛ kɔrɔta ko dɔw b'u sen kɔrɔta u y'o bɛɛ fɔ ɔ an k'a lajɛ sa ka assemblée sigi assemblée min bɛna gouvernement kɔlɔsi lakika n'a y'a kɛ ka ɲɛ alihamudulila n'a m'a kɛ ka ɲɛ k'a latilen assemblée bɛ se ka hali gouvernement labin o ka bin ka bɔ yen o bɛɛ b'an ka sariya kɔnɔ donc an k'a lajɛ n'an b'a fɛ ka dannaya sabati jamana kɔnɔ jamana kɔnɔdenw ka kala dɔ sɛmɛ an na dannaya sira kan fo an ka assemblée lawuli k'a lajɔ kana kɛ o assemblée sugu ye assemblée min bɛ tugu gouvernement kɔfɛ tu tu tu n'u ko sɔgɔmada an ko sɔgɔmada n'u ko jɛman an ko jɛman n'u ko finman an ko finman o tɛ assemblée nationale ye assemblée nationale min b'a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a lakika o de ye assemblée ye an ka faamuyali la nin bɛɛ de kama ne bolo tuma dɔ sera an k'a lajɛ ka peut-être yɛlɛma don assemblée fonctionnement na a cogoya sinon ne b'a dɔn ni bɛɛ ye ni parti min ka député ka ca c'est normal que président ka bɔ o parti kɔnɔ mais contexte an bɛ tuma min na bi o bɛ se ka fɛn bɛɛ justifier jamana yɛrɛ ka jamanaya o bɛ gama gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ joli bɔn gouvernement ka fanga tɛ ka boli jamana territoire bɛɛ kan bɛɛ b'o bɛɛ dɔn mhm. coronavirus ko in nana ka na n'a k'a tɔ bɛɛ la mhm. ɔ nin tuma ninnu bɛ sen na nin tuma ninnu na an mago bɛ institution k'u jɔ u jɔyɔrɔ la mhm. a kana kɛ dɔrɔn n ye majorité n ye opposition ye n bɛ tugu a kɔ n b'a kɛlɛ ayi an ka Mali lajɛ mun de bɛ se ka kɛ pour ka se ka jamana dɛmɛ mun de bɛ se ka kɛ pour que jamana bɔ dingɛ kɔnɔna la peut-être n'an ye baara kɛ ni olu ye an bɛ se ka tɛmɛ sira dɔw fɛ sira minnu an bɛ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la an kɔni ka législature nin aa a daminɛ kɔni an y'a daminɛ ni déficit de crédibilité ye comme tubabukan na a bɛ fɔ cogoya min na an mago bɛ ka baara kɛ pour que dannaya dɔ ka sabati an ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ sinon n'an m'a kɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ a bɛ sɔn ka gɛlɛya Ɔ nka wasabulon malidenw ko u jigi da a kan e yɛrɛ bolo yɛlɛma jumɛn bɛ se ka don a kɔnɔna na n'a bɛ kɛ wasabulon dannaya bɛ se ka saba sɛmɛ a la cogo min na yɛlɛma fɔlɔfɔlɔ bɛ se ka don wasabulon kɔnɔna la o ye fɔlɔ sariyaw tali yɔrɔ sariya tali sira fila don sira fɔlɔ o ye gouvernement de bɛ na ni sariyaw ye aa anw ka mara kɔnɔna la an y'a ye yɛlɛma kan ka don nin yɔrɔ la yɛlɛma kan ka don nin yɔrɔ la fo sariyaw ka ta ou bien sariya kɔrɔ min bɛ yen k'o kuraya ou bien sariya kura ka ta a bɛ fɔ tubabukan na k'o ye projet de loi mais mɔgɔw kan ka min dɔn assemblée députéw fana bɛ se ka na ni sariya ye. A bɛ fɔ o ma ko proposition de loi parce que député ka baara dɔ ye ka sariya ta mais a ma fɔ ko wajibi don sariya bɛɛ ka bɔ gouvernement fan fɛ sariya dɔ kan ka bɔ députéw fan fɛ sariya bɛ se ka bɔ députéw fan fɛ n'o ye proposition de loi ye mais anw ye min kɔlɔsi an ka assemblée nationale la depuis san caman caman ni loi 100 tara unhun i b'a sɔrɔ 99 ye gouvernement ka loi ye unnn ɔ ɛɛ fitini fitini dɔrɔn bɛ se ka kɛ assemblée ka proposition ye unhun nin yɛrɛ législature min banna min daminɛna 2013 ka ban na 2020 na 2020 san 7 unhun député ma na ni loi ye siɲɛ 1 loi fɛn fɛn tara nin san 7 kɔnɔ a bɛɛ bɔra gouvernement bolo unnn donc an yɛrɛ assemblée yɛrɛ bɛ a décider k'a bolo jigin unhun sariya ta sira kan donc n'an bɛ fɛ ka na ni changement ye sariya dɔw bɛ yen assemblée yɛrɛ ka se ka na ni o ye ani gouvernement ka baara k'a kan députéw k'a voter anw ka campagne kɔnɔna la an y'a fɔ n ko yɛlɛma tɔgɔ la sariya dama dɔw bɛ anw bɛ fɛ ka na n'o ye pour que jamana maracogo a ka ɲɛ n bɛna misali damadɔ d'i ma fɔlɔ ye voteko ye an ye caman fɔ la an ka voteko na fiɲɛ damadɔ b'a la wari jɔyɔrɔ o ye fiɲɛ ye cour constitutionnelle ka fanga o ye fiɲɛ ye fiɲɛ wɛrɛw fana bɛ yen vote kɛcogow la il faut que an ka na ni changement ye an ka vote système na mm-hmm. anw bɛ fɛ ka na ni sariya ye assemblée nationale la k'a proposer députéw ye an k'a proposer gouvernement ye pour que ka yɛlɛma don an ka vote système na o ye fɔlɔ ye mm-hmm. filanan ye min ye mm-hmm. ɛɛ eh, jamana ɛɛ eh, administration ni maaw bɛ ta maaw ka ta ka da u seko n'u dɔnko n'u tɛmɛsira mais maaw kana ta ka da parti politique ko kan an bɛ maa o maa ta ka bila poste o poste la concours ka organiser maa min n'a ka kan o ka ta i bɛ nin parti la o i tɛ nin parti la o i bɛ nin diinɛ la o i tɛ nin diinɛ la o i ye nin jɛman ye o i ye nin finman ye o o kana lajɛ i bɛ se wa i tɛ se ka administration poste ba ninnu bɛɛ k'a bɛɛ kɛ concours ye a bɛ fɔ ko ka administration dépolitiser parce que politique donnen bɛ an ka kow la cogoya min na hali ni maa min bɛ fɛ ka kɛ général ye armée la f'i ka taa parti dɔ i ka taa don parti dɔ senkɔrɔ o k'i dɛmɛ a laban bɛna gɛlɛya jamana fɛn bɛɛ finalement hali imamu yɛrɛ bɛ taa don parti la pour que ka kɛ imamu ye an ka lajɛ ka yɛlɛma don o la min ni min ka kan o ka bila o place la an bɛ fɛ ka na ni o sariya ye sariya wɛrɛ ye mun ye o ye ni karisa kɛra ɲɛmaa ye karisa ka kɔlɛ o jɔyɔrɔ ka bɔ a ka fanga la o ye mali problème ba dɔ ye o a ma daminɛ sisan dɛ sisan kɔni aw bɛ ma famille d'abord aw bɛ o mɛn mais depuis musa ka temps na i b'a ye famille jɔyɔrɔ bɛ ɲɛmaa ka fanga la ni maa min kɛra président i b'a fɔ k'o den de kɛra président ye ni maa min kɛra minisiri i b'a fɔ k'o muso de kɛra minisiri ye an ka sariya ta sa ne ka ɲɛmaaya sa ne muso ni n den ni n buranw ni nin fɛnw olu kana ye n ka ɲɛmaaya kɔnɔna la o sariyaw bɛ jamanabaw caman kɔnɔ an b'a fɛ ka na n'o sariya sugu ye mali kɔnɔ sariya damadɔw bɛ yen Yuruguyurugu kɛlɛli sariya, unhun, yuruguyurugu kɛlɛli sariya bɛ yen o mais yuruguyurugu kɛlɛli lakika sira dɔw bɛ yen n'an ma tɛmɛ o fɛ an ma foyi kɛ, unhun, donc o hakilina minnu b'an na an b'a fɛ ka na n'o sariyaw ye ni Assemblée nationale y'o sariya ninnu ta a ka gɛlɛn gouvernement ka nin sariya suguw ta, unhun, parce que i b'a sɔrɔ nin sariya ninnu bɛ kɔlɔlɔ minnu kɛlɛ gouvernement yɛrɛ b'o kɔlɔlɔw kɔnɔ olu bɛ se k'o sariya ta musa mara an y'a ye k'a fɔ e jɔ makila o ye sariya ta fanfɛla ye mɛntɛnan filanan ye min ye asanbile ka jɔyɔrɔ ye sɛgɛsɛgɛli ye mhm. ka tugu tugu guvɛrɛnɛman nɔfɛ k'a kɔntɔrɔle sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ni sira damadɔw ye mhm. depite bɛ se ka kesiyɔn pose minisiri kun mhm. depite bɛ se ka kesiyɔn sɛbɛn k'a ci minisiri ma n'o ye kesiyɔn ekiriti depite bɛ se ka minisiri ɛntɛrepele sariya bɛ nin bɛɛ la n'i ye question sɛbɛn k'a ci ministre ma n'a m'i jaabi assemblée nationale aw bɛ bɛn a kan aw b'a kɛ interpellation interpellation diyagoya don a ka na ne bɛna exemple kelen d'i ma ne ye président yɛlɛma président tɔgɔ ne ye lettre ci ministre de l'administration territoriale ma nin y'a kalo kelen ye n ko monsieur le ministre an y'a mɛn k'i ye groupe arméw wele don kelen k'u ka na k'aw ka réunion kɛ k'i b'a fɛ ka élection législative wɛrɛ organiser kɔrɔn fɛ mhm. a ɲɛfɔ an ɲɛna i y'o kɛ ni daliluya jumɛn ye est ce que élection kura de don wa ou bien i bɛ siɲɛ wɛrɛ élection législative makɔnɔ wa ou bien a bɛna kɛ sisan a tɛ mɛɛn wa mhm. ɔ région tɔ minnu fana bɛ yen a bɛ kɛ yen wa a tɛ kɛ yen wa k'o question damadɔ poser ministre ma ne jaabi halisa ni ne ye député ye mhm. n bɛ ministre écrit o ne yɛrɛ bɛna écrit e lettre fɔlɔ min ci députéya la dɔrɔn o bɛna k'o lettre in de ye n bɛna segin a kan, n bɛna segin a kan, n b'a ci ministre ma, unhun, n'a ma n jaabi n b'a interpeller donc assemblée ka kɛ yɔrɔ ye an mana fɛn o fɛn jamana kɔnɔ ni fiɲɛ b'a la, unhun, an ka ministres wele ka na assemblée kɔnɔ u ka na u jɛya, unhun, a ka kɛ jamana kɔnɔdenw ɲɛna bon ni assemblée kɛra yɔrɔ ye

anw sigikun population pour que ka gouvernement sɛgɛsɛgɛ o de don voilà donc euh, voilà ne bolo mhm. ni assemblée taara nin sira ninnu kan a bɛ se ka na ni yɛlɛma ye ayiwa an y'a ye e ye dantigɛli kɛ k'a fɔ sɔrɔ min b'i la k'o dantigɛli kɛ wasaden bɛɛ kan ka nin kɛ nin cogoya in na tan quoi wasaden dɔrɔn tɛ dɛ ɲɛmaa bɛɛ de kan ka nin kɛ an ka faamuyali la parce que bi pourquoi an y'a kɛ euh, yɛrɛyira tɛ mhm. mali la jamana kɔnɔdenw bɛɛ bolo u bɛ en tout cas jamana kɔnɔdenw mana kɛ kɛmɛ kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ɲɔgɔnna bolo an ka ɲɛmaa yɔrɔ ninnu na mɔgɔw bɛ mɔgɔw bɛ wari sɔrɔ a la o la mɔgɔw bɛ kɛlɛ k'a nɔfɛ u bɛ kɛlɛ k'a nɔfɛ wa n'u kɛra ɲɛmaa ye dɔrɔn tile kelen tile fila dɔrɔn ka situation bɛ yɛlɛma an yɛrɛ b'o ye i bɛ karisa kɛ maire ye i b'a sɔrɔ a bɛ sete sanfɛ kalo fila a bɛ jakarita san kalo naani a bɛ mercedes cent quatre-vingt-dix san san kelen a bɛ prado san alors que sara t'a la donc a y'a sonya de o de la an ko n'an b'a fɛ ka toujours danaya ka na an ni jamana kɔnɔdenw ɲɔgɔn cɛ danaya ɲinini de don confiance an b'a fɔ fɔlɔ bɔ an b'a fɔ aw ye anw dontɔ filɛ ɲɛmaya la nin de b'an bolo wa o ɲɛmaya fana kɔnɔ tuma ni tuma an bɛ tila ka segin ka na bɔ nin de b'an bolo mɔgɔw k'a comparer k'a ye k'a fɔ du jour au lendemain an ma kɛ waritigiba ye ɲɛmaya kɔnɔ donc ɲɛmaya ma kɛ sababu ye an ka wari sɔrɔ parce que ɲɛmaya ma kɛ sababu ye mɔgɔw ka wari sɔrɔ o surtout Mali yɛrɛ ɲɛmaya Mali ɲɛmaya si tɛ yen n'a sara ye sara ɲɛnama ye ɲɛmaya si eh, maire maire si sara tɛ waa mugan bɔ kalo la Mali la maire si hali commune baw comme commune 4 maire commune minnu budget ye miliyari naani miliyari duuru miliyari wɔɔrɔ maire ta ye indemnité dɔrɔn de ye ɛɛ waa tan ni seegin waa tan ni wɔɔrɔ waa tan mɛri damadɔw o bɛ sara ten jɔn de bɛ se ka kɛ waritigi ye i ka sara ye waa mugan ye kalo la o tɛ se ka kɛ o donc fo mɛri ka kɛ maa ye baara wɛrɛ bɛ maa min bolo hmm. mali sariya kɔnɔ mɛri ye fonction bénévole de ye ni sara man kan f'i ka kɛ baarakɛla wɛrɛ ye min b'a to i bɛ se ka i dayirimɛ sɔrɔ hmm. o ye mɛri ye mali minisiri ka sara tɛ miliyɔn bɔ o minisiri kuturu a tɛ miliyɔn bɔ nin jamana in kɔnɔ mɔgɔ jɔn bɛ se ka i ka sara tɛ miliyɔn bɔ k'a fɔ i bɛ kɛ milliardaire ye o bɛ se ka kɛ ne y'o fɔ fan bɛɛ fɛ o nka aw kana taa ɲinini kɛ dɛ n'a ye maa o maa ye mali la minisiri don a kɛra faama ye minisiriya kɔnɔ zon de don maa ma ne contredit o maa tɛ se ka n contredit n kɛra minisiri n kɛra premier minisiri mali premier minisiri ka salaire dɔɔni dɔɔni dɔrɔn de bɛ fara miliyɔn kelen kan hali a tɛ miliyɔn kelen ni waa mugan bɔ premier minisiri ka sara mɔgɔ bɛ se ka kɛ milliardaire de o la donc k'o ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw k'o faamu quoi c'est pourquoi anw b'an ka bien déclarer wa tuma o tuma an bɛ segin ka na ka sigi ka tila k'an ka bien déclarer danaya dɔ ka na maaw ni ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana si tɛ se ka jɔ ni ɲɛmaa ni kɔfɛmɔgɔw danaya t'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que danaya de b'a kɛ ɲɛmaa mana kɛ tan kɔfɛmɔgɔ bɛ tugu a nɔfɛ mais bi bi in na ɲɛmaa ka kɛ tan kɔfɛmɔgɔ bɛ suruntu ci a la donc an ka fɛɛrɛ tigɛ ɲɛfɛmɔgɔ ni kɔfɛmɔgɔ danaya ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka taa jamana bɛ taa ten bon anw ka nin baara ninnu bɛɛ a bɛ na ni danaya de ye il faut que danaya de ka sigi mais pour que danaya ka sigi ɲɛfɛmɔgɔw ni kɔfɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛfɛmɔgɔw de kan ka effort kɛ parce que ɲɛfɛmɔgɔw de ye fautew kɛ pour que mɔgɔw kana da mɔgɔw ka danaya b'u kan ɲɛfɛmɔgɔw de ye faute kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲuman ma ɲɛfɛmɔgɔw ɲuman man ca an ka jamana in kɔnɔ quoi ala k'a ɲa ka d'an ma ayiwa an bɛ se k'a fɔ an ka jɛmukan ni o ye mi-temps citoyen ye kulun bɛ ka sɛnsɛn ka se cɛncɛn ma maa welelen musa mara musa mara ni maa ko k'e k'i to nin kɛnɛ kan ka kumakan laban fɔ e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ an ka nin jɛmu an bɛ dugawu de kɛ parce que ni kow ɲagamina an b'an jigi da ala de kan koyi an bɛ dugawu de kɛ surtout an bɛ tuma min na bi o ye sunkalo ye mhm. dugawu kalo don a dugawu fɔlɔfɔlɔ o ye kɛnɛya ye mhm. parce que diɲɛ ɲagaminen don ka da bana in de kan halisa ala ka kɛnɛya sabati ka jamana kisi ka diɲɛ yɛrɛ kisi ka banajugu in ta ka bɔ an kan a ye ko bɛɛ ɲagami diɲɛ kɔnɔ a filanan ye min ye jamana yɛrɛ n'a ka gɛlɛyaw bɛ yen ka sɔrɔ banajugu ko in tɛ a gɛlɛya fɔlɔ ye bɛnbaliya ye gɛlɛya filanan ye jolibɔn ye siyaw ni ɲɔgɔn cɛ siya woloma kɛlɛw lakanabaliya an ka dugubaw kɔnɔ yɔrɔ caman caman caman gɛlɛyaw bɛ yen halisa gɛlɛya ninnu ala k'u jisuma bɔn u kan ala k'o kɛ a ka alaya kama k'an ka jamana kisi k'an ka jamana dɛmɛ samiya min bɛ na ale fana k'a kɛ samiya barikama ye parce que mali yɛrɛ dulonnen bɛ samiya de la o ni samiya ɲana dɔrɔn dunkafa bɛ sabati ni dunkafa sabatira o ye caman bɔlen ye mɔgɔw ka problème na ala ka samiya kɛ samiya ɲuman ye ala k'an to ɲɔgɔn ye ala k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma an b'aw fo aw ka baara la du courage an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn e min sɔnna k'an ka wele jaabi an b'a ɲini ala fɛ jamana ala k'a basi Amin. kolo suma Amin, amin, amin, amin. wasabulon min ni a bɛna a cɛko daminɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ wasabulon ye malikaw jigi bɛ wasabulon min fɛ Amin, amin, amin, amin. ala ka jɛ ye an b'a Merci. jigiya k'a fɔ nin tɛna kɛ an ka baro laban ye tuma ni tuma an bɛna wele bila i ma min b'a to an na se ka kuma jamana yɛrɛ masalaw kan Merci bien. ka i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn A ni ce. ayiwa nin de bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na ni an b'a fɔ a ma mi-temps citoyen na fasodenɲumanya o kanu bɛ se ka don an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen dusukun na cogo min na maa welelen Musa Mara jɛmukan in a bilara sen kan association pour la promotion de la citoyenneté et des droits humains ka taa se Danemark lasigidenso ale min bɛ an ka jamana kɔnɔ ka taa se FAMOC ma an bɛ association tɔndenw bɛɛ lajɛlen fo a président docteur Basiru Jalo ka taa se Nafinga haki ma olu bɛɛ lajɛ lajɛlen de ka cɛsiri bilara sen kan min y'a to nin jɛmukan in bilara sen kan maa welelen bi o tun ye musa mara ye an bɛ foli lase ale ma ale min sɔnna k'an ka wele jaabi k'a ɲini ala fɛ hɛrɛ caman bɛ ala bolo ala k'o di an ni an ka jamana kɔnɔ den yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma walima ka hɛrɛ yɛrɛ jiidi diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ala ka diɲɛ waati wɛrɛ don an n'aw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ la